ayiwa kucalakaw aw minnu kun jɔrɔlen don aw haminen don aw ka telefɔni cɛni ko de la telefɔni disalen cila wa walima ekaran de cila wa walima a mikoro de tigɛla wa aw kana jɔrɔ aw kana hami a ye yɔrɔ kelen pewu sɛgɛrɛ n'o ye lamini tarawele ka yɔrɔ ye ni dɔw k'a ma ko telefɔni dilala lamini n'i sela kucala hamidalaye dɔrɔn hamidalaye sugudenni kɔnɔna na n'i ye ɲinali kɛ ko telefɔni dilala lamini mɔgɔ dogolen tɛ Wa nin t'a bannen ko ye a ma dan telefɔni dɔgɔtɔrɔya dɔrɔn ma ayi aw mɔgɔ minnu bɛ yen k'aw farikolo kɛlen don k'aw sɔsɔ a nalen don ni siniwafura kalite caman caman de ye siniwafura minnu bɛ n'a ɲɔgɔn sɔrɔ man di siniwafura minnu bɛ n'i y'a ta dɔrɔn i ni kɛnɛya bɛ kɛ ɲɔgɔn teri ye lamini tarawele ka telefɔni nimero sɔsantura sɔsantrez sɔsan tranti ni ne desizɔn ta a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ segin ka bɔ n ka desizɔn talen kɔfɛ dɛ an ka masakɛ yɛrɛ ye a bɛ dɔnkilida la bi an ka kɛlɛkɛdenw u t'a dɔn siran ye fɛn min ye ayi u bɛ senpanya fɛn fɛn kɛ n'u ye siran ye u farikolo yɔrɔ fɛn fɛn na u b'a tigɛ ka bɔ yen

Pesuwa a y'a ka npanmuru belebele in ta a bɛn'a di jɔn ma saba la raguba bɛ yen samisiri bɛ yen sadasibu ale fana bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛŋana ye a y'a di sadasibu de ma n'o ye bɔrɔbu ye ko ka d'a kan ale de ye torofe in ta masamuso nalen a ɲɛ kumuna dɛ o tuma a ma diya a ye wa a ko ne ka masakɛ a ye ne ni masakɛ to an kelen na nin ko in ma diya masakɛmuso ye a ko ne ka masakɛ mun na e y'i ka npanmuru di sadasi ma mun na fɛti kɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tuma e b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di e t'a dɔn k'a fɔ k'a ni sadasibu ka kan wa ale de ye se sɔrɔ nizamukaw la o tuma kɛ kun k'e tɔɔrɔ ne furumuso ayi a bɛ k'a yɛrɛ kɛ pesuwa de a bɛ k'a yɛrɛ kɛ masakɛ de e m'a ye orugeri kɔnɔna a nana ni silamɛkɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni raguba ka jɛn ye wa non o kɛra de ka d'a kan ale de ɲɔgɔnna gunɛri tɛ yen kɛlɛ kɔnɔna na ɛndu bɛɛ ale ɲɔgɔn tɛ yen o ka bɔ yen satirabaji silamɛ caman caman tun bɛ ale tile wagati la ubiyɛn a ko masakɛ nin fɛn belebeleba de ye e t'a dɔn k'a fɔ k'a ye raguba sɔsɔ wa a dɔn k'a fɔ ko sini fana a bɛn'e sɔsɔ ayi e tɛ sadasi dɔn sadasi a bɛ ka baara kɛ jamana ye ale ka taga ɲɛ de kama ala kan'a kɛ ko ye masakɛ sinɔn a dɔn k'a fɔ ko sini a b'a yɛrɛ kɛ pesiwa ye bɛɛ ɲɛna a b'a yɛrɛ kɛ masakɛ ye o tuma e hakili t'anw den na wa pesiwa a ko raguba ale kun jɔrɔlen don den ye kuma bɛɛ nka i ma sadasifu ye sa wa a ko dannaya bɛɛ lajɛlen kan ka da sadasifu kan a b'an den fɛ an den fana b'a fɛ a ko vishwas ale ye denmisɛnnin de ye ne furumuso n'i ko ten o tuma e b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di o tuma ne furukɛ ɲalen ne tɛ se ka kɛ pesiwa ye e de ye pesiwa ye e kan k'a dɔn i b'a kɛ cogo min e de ye masakɛ ɲalen ye a ko wariko porobilɛmu donna an ka jamana in kɔnɔna na a ko masakɛ tiɲɛ don aa sadasifu e mɔgɔ hakili dumanba de ye wa dannaya dalen b'i kan o de kama sa ne ɲɛ b'a la mɔgɔ min bɛ se ka yɔrɔ in dirije ka ɲɛ mɔgɔ min bɛ se ka jɔ waribon kunna ka ɲɛ k'a dirije o ye e de ye koyi sadasifu an b'i ta k'i k'o minisiriba ye e de kan ka wuli sisan ka nin baara belebeleba in kɛ wa nin kalifal'i la dɛ sadasifu ka ɲi nin yɔrɔ in na n'a bilala yan o bɛ kɛ fɛn ɲumanba ye nka an mago bɛ kɛlɛkɛden ɲɛnamabaw la min bɛ se k'an ka kapitali kɔlɔsi min bɛ se ka jɔ sadasifu jɔyɔrɔ la a ko gɔnji e bɛ fara a kan e bɛ sadasifu dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ ko desizɔn kɛla tan sa ne b'a ne bɛ jɛn n'a ye aa o ɲɛna a ko sisan kɔni ne yɛrɛ bɛna n dege kɛlɛ kɛ cogoyaw la n bɛna n dege i bɛ se ka mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ duuru kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na i n'a fɔ sadasifu b'a kɛ cogo min i n'a fɔ a kelen bɛ se ka jɔ ni mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ duuru ye a bɛna n dege o kɛlɛkɛ cogo ninnu na ni parifati ye an nisɔndiyalenba don a ko a ye kɔnɔ min na sisan Parvati. Eh, ni la la ka yela laban an tilala ka na se ma tuguni. Ne yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ k'i kɛra minisiri de finansi ye o ɲɛna yɛrɛ de fɛn dɔ bɛ k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛna yɛlɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i bɛna se yɔrɔ la i ma sigi ni min ye a ko i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyala ka d'a kan an kun cɛ janyalen don ɲɔgɔn na nka i bɛna wagati dɔɔni kɛ ne fɛ yan a ko kuma dɔ b'a fɔ ko kɛlɛkɛla ale tɛ se ka fara ka bɔ a ka npanmuru la cogo si la jɔn b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ la nin ka fisa ne kɔni fɛ nin ne ka fisa dɛ he ne b'a dɔn e bɛ fɛ ka min fɔ i dan ye hakɛ laban a dɔn k'a fɔ ko ne labɛnnen tɛ furu kama ayi e tɛ ka ne faamu a ko ne ye sun caman caman kɛ ne ye tile kɛmɛ ani tile seegin ne sun yalasa ala ka nin don ninnu jira n na a ko nka filɛ bi ala y'a don jira n na dɛ wa e bɛna kɛ ne ta ye a ti mɛɛn yɛrɛ a ko i jɔ n k'i joli lajɛ tan ee a yɛrɛ nɔgɔyala ka ban

ko tuma ko nin ti parivati de ye ani sadashifu de bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma dɔgɔtɔrɔmuso lankoloni ale de bɛ ka sigi masaya la aa ne tɛna jɛn o ka kɛ dɛ e tɛna masamusoya sɔrɔ yan kɛ cogoya t'o la a ko kɛra baara ye e bilala wari bɔ n kunna mɛ e bɛ yan terima na yan

a ko jamana wɛrɛ bɛ olu bɛ k'an tɔɔrɔ olu dun ɛnpo belebeleba de kan ka bɔ olu yɔrɔ la a ko o ye jɔn ye najibu dawula ale de ye mangolu ɲɛmɔgɔba ye a ko o dɔrɔn tɛ jang an jamina olu si tɛ sɔnna k'a di a ko lɛtiri dɔ ci u ma ni lɛtiri in cilen kɔfɛ n'u tilala ka ban an bɛ sɔrɔ ka an ka fanga jira u la an fanga ye min ye an bɛ sɔrɔ k'o jira u la a ko e bi an bɛ se k'an fanga jira u la cogo di n k'e bi yan di ee an bɛ dataji ci kɛ ale ɲɔgɔnna general tɛ worodugu yan fan fɛ a ko n bɛna dataji ci a bɛna lesɔn di najibu dawula ma a tɛ ɲinɛ min kɔ lɛtiri dɔ ci ka taa mangolu fana ma a ko an b'a kɛ an kuntigi fɛn fɛn bannen don ɛnpo sara ma an bɛna a bɛɛ lajɛlen dan sigi ni najibu dawula ye mangolu ka jamana n'i y'a sɔrɔ a bɛ ban a bɛ fɛ ka ban ka ɛnpo nin sara ka jɔ marasakaw kɔnturu la a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna sɔngɔ belebeleba di o la dɛ a ko i jɔ an bɛ n'i ka fɔlen di ee e bɛ siran marasakaw ka bagabagali ɲɛ

mun kɛra nin ye maaya cogo di a bɛ se k'i ka hakililaɲinibaga gɛn ka bɔ a pilasi la o tuma sadashiv ye mun mɔgɔ ye ɔn ne b'a kɛ cogo di aa anw de mago bɛ u ka tanga na dɛ u kana se an ma anw de b'an cogo dɔn o n'a ta bɛɛ mɛ u bɛ se ka anw yamaruya cogo di o tuma u t'a dɔn k'a fɔ ko e ye masakɛ de ye wa u t'a dɔn k'a fɔ ko masaya joli bɛ ka boli e farikolo de la wa o tuma u t'o kalama wa a dɔn k'a fɔ ko masaya joli fana de kama ne bɛ ka balo bi dɛ sinɔn n'o tun tɛ sisan b'a sɔrɔ ne sala ayi an kan ka dan sigi nin ko in na dɛ o tuma ɔ jɔn minnu ɲaganta o tuma marasa a jalagɛlɛya bɛ jɔn na k'a b'a ɲɛsin marasakaw ma mɔgɔ si tɛ se ka jɔ o kɔnturu la ka d'a kan o man nɔgɔ a ko dɔ bɛ yen ne bɛ mɔgɔ kelen dɔn yen o bɛ se k'anw dɛmɛ o ye jɔn ye jɔn bɛ se k'anw dɛmɛ ahmadu shah abdali abdali wa awɔ ale bɛ se ne ka faama ale bɛ se n'an y'o ci u bɛ lesɔn di marasakaw ma u tɛna ɲinɛ lesɔn min kɔ u si kɔnɔna na ee fɛn jɔjɔ n ye a tɔgɔ ka ca ko n ka tɔ ye duuru de ye n tɔ ye pɔnpu ko duuru ye kelen fila saba naani duuru bana sisan a ko ne bɛna kɛ a tɛna mɛn ne yɛrɛ bɛna tugu e nɔfɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ taa juguw faga ɲɔgɔn fɛ ee a ko nafa bɛ e ka kɛlɛdege yɛrɛ la ka d'a kan e bɛna e bɛna sigi waribon kunna yan de o tuma ka taa se wagati jumɛn ma an bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ laban baw ee n'i y'a dan ne ma sisan b'a sɔrɔ aw tagala ee n b'a kalama ne kɔrɔkɛ muso ni ko kun kɛra i bolo e tun b'anw bila ka taa a ko nka ne b'a fɛ k'i ɲininka dɛ pawu e bɛ ne ɲininka dɔwɛrɛ la ni furuko tɛ e bɛ ne ɲininka dɔwɛrɛ la wa a ko sadashiv i binna jan kɔnɔ ka ban koyi i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin na o ayi muso ɲuman kɔni don i bɛ se k'a furu aw bɛ ka kuma jɔn kan ko muso muso ɲuman don ko n k'o furu ee i bɛ k'i yɛrɛ kalabanciya de yan ne kan parifati de ma kɛ sadashiv a dɔn k'a fɔ ko mihram bɛ ka tiɲɛ fɔ a ko wagati tɛ ne bolo ne ka tan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la ne ka tan bɛɛ lajɛlen ye baara dɔrɔn de ye tan tɛ n bolo a ko biki ani muru o dɔrɔn tɛ baara ye koyi a dɔn k'a fɔ ko baara wɛrɛ bɛ yen min nafa ka bon n'i bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka segin ka na so ka na furumuso ɲuman sɔrɔ o fana damana koba ye a ko baw donna dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ lajɛlen k'i makun a ko banu na yan

nka mun de la a taala yen a taala mun na ee i yɛrɛ ka taa ɲininka sa i ka i k'a to n ka lafiya i ti jɔ n ka fɛn dɔ f'i ɲɛna e ye cɛfarin dɔrɔn de ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan nka n'a sera musoko yɔrɔ la i kɛlen ye jitɔ ye i bɛ siran o fɔlen sa a ye jagɛlɛya ta a farala panu kan u nana ko kan a pawu a banna a ka ɲɔgɔn ye dɛ a banna ka na a ko musari n bɔgɔdɛn pawu a y'a yɛrɛ ka muru bɔ k'a yɛrɛ bolo tigɛ ko taa nin di parvati ma taa a fɔ a ɲɛna ko ne joginnen don a ko a ye kɛlɛkɛden minnu aw ye jogiman ti tan dɛ ee tɛmɛ i ka taa nin di dɛ i ka foyi t'o la i teliya paripati bana ka na min kɛ a y'a tɛgɛ tigɛ k'a ka taa nin di paripati ma k'ale joginnen don n'o kɛra a bɛ na ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ de don a ko n nana i ma deli ka ne kunbɛ tan fɔlɔ dɛ nin y'i siɲɛ fɔlɔ i ka ne kunbɛ tan o tuma fari doli la o bɛ an ɲɛ ne ye nin kɛ pour que k'i ye de ka d'a kan sira wɛrɛ kun tɛ yen ni nin sira in tɛ o de kama ne ye n yɛrɛ tigɛ sisan kɔni i t'i ka diyagoya ko kɛ ka d'a kan e de ye dɔgɔtɔrɔ ye n tɛgɛ bananen don a furakɛ Parifati o don na ne ye n kan kɔrɔta i kunna tiɲɛ na o ma ɲɛ n jo t'a la n b'i deli yafa ma nka mun de la e nana k'a sɔrɔ e ma foyi fɔ ne ɲɛna parifati ne ma na k'a ka di n ye koyi ayi o tuma e nana jɔn kɔ ten gopikabayi yɛrɛ ko ko ne ka na ko e de ko ko ne ka na nka a dɔn k'a fɔ depi ne bɛ san tan ni kelen na don fɔlɔfɔlɔ min na ne y'i ye ne y'i ye sanuwari o don fɔlɔfɔlɔ in na a dɔn k'a fɔ depi ne y'i ye dɔrɔn ne jarabili la o kɛla ka sɔrɔ n t'i ka baara dɔn n t'a dɔn i ye mɔgɔ min ye nka o don in na ne kɛl'i fɛ koyi nka kɔfɛ a nana bange k'a fɔ k'e ye masa de k'e ye masakɛ de ye nka hali sisan ne bolo e ye sadasifu de ye ne ma deli k'i filɛ masakɛ ye koyi a kana k'i kɔnɔ ko ne kɛl'i fɛ masaya kama nka bi de la ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ne pilasi ye nin t'i pilasi ye wa awɔ yan tɛ pilasi ye dɛ gopikabayi siralen don muso muso min bɛ yen n'a dɔnnen tɛ o kana don olu ka dugu belebeleba in kɔnɔ o kana don olu ka masaya bulon kɔnɔ gopikabayi siralen don o de kama ne y'a faamu sa ne yɛrɛ ma se ka diya e ye sadasifu parvati kan'o fɔ e fililen don i bɛ ne fɛ cogo min ne fana b'i fɛ ten parvati enfin kumakan bɔra a da a kun dɛsɛlen don ka min fɔ o tuma n'e bɛ ne fɛ i b'a fɔ ne b'i fɛ cogo min mun na i bɛ ka nin kɛ i bɛ se k'a kun fɔ n ɲɛna wa sadasifu munna parifati a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛden somɔgɔ ale bɛ balo ɲɛnamaya kɔnɔna na ɲɛnamaya min bɛ yen n'a dɔnnen tɛ o de kama sira min ka fisa ne ye nin sira in ta n'o ye furukɛbaliya ye ka d'a kan temps kun tɛ ne fa bolo ne fa y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la wa ne sɔrɔla depi ne fitininin ne fa a ye diɲɛ to a tora kɛlɛ la ne balo ne balola gɛlɛya kɔnɔ o de kama ne kɛla kɛlɛkɛden ye nka ne t'a fɛ ne ka muso furu ka tila ka den sɔrɔ o den fana ka tila ka na balo gɛlɛya kɔnɔna na i b'a fɔ ne ne t'a fɛ n somɔgɔw ka kɛ ten a ko sadasiv e bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ siran kɔnɔna na cogo di e bɛ se k'i ka siniɲɛsigi kɛ siran kɔnɔna na cogo di e t'a dɔn k'a fɔ k'e ye ne ka sini de ye ne bɛ fɛ k'i ɲininka o tuma e ka sini ye jɔn ye i bɛ se k'i ka sini fɔ n ɲɛna wa ne y'a faamu sadasiv ne y'a faamu foyi tɛ ne ma ni tagali tɛ ne bɛ taa parvati sabali kana taa e de ye ne ka bi ye wa e de ye ne ka sini ye e de ye ne ka bada bada ye ko ye parvati ne b'i fɛ ne faralen b'i kan i ka gɛlɛya ko ani i ka nɔgɔya ko bɛɛ lajɛlen na parvati a ko tiɲɛ de don wa awɔ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛ na n bɛ ka min fɔ nin ye da dɔrɔn tɛ a bɛ n dusukun na parvati nin kɛla panu ma wasaba ye bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya dɔ ye diɲɛ ani lahara a bɛɛ lajɛlen dala kanu de kama